inu nonse tikulandireni ku programu ya kulinji lero pa 26 novemba 2025 ine ndi leah malekano funso nkumati kulinji kulinji kunjaku kulinji kuno ku malawi kukuchitikanji ku dziko kuno lero tikhale tikuwunikira nkhani yokhudzana ndi kubweretsanso kwa police emergency line 997 iyitu ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa zaka zapitazo mu chaka cha 2006 ndi cholinga chokuti amalawi akakumana ndi mavuto osiyanasiyana kulikonse akhoza kuyimba nambala imeneyi ndi kulandira chithandizo kuchokera ku polisi mwa msangamsanga koma ndondomeko imeneyi inachotsedwa inasiya chifukwa cha zovuta zina nde mu programu yathu ya lero tikhale tikuwunikira nkhani imeneyi chifukwa ku polisiko ndondomeko imeneyi akhale akuyikhazikitsanso amalawi akhale akugwiritsanso ntchito 997 kodi chifukwa chani ayikhazikitsanso pano ndondomeko imeneyi nanga kodi mavuto amene analipo kale akonzedwa Izi ndi zina zimene tikhale tikuziunikira mpulogalamu yathu ya lero ya kulinji ndiye mu pulogalamuyi tikhale ndi national police spokesperson amenewa ndi a lael chimtembo komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani ah, za chitetezo cha mdziko monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha mu studio muno ndimakhala ndi mzanga ndipo lero ndachitika mwayi kukhalanso ndi ndevu za mwayi mr wonder msiska mwadzuka bwanji
tadzuka kaya inu mwadzuka bwanji amalekano ifetu tadzuka bwino eti Mhm.
tachitika mwayi kukhala ndi andevu za mwayi ifeso tachitika mwayi ndithu kukhala ndi a leah malekano ngotchuka kunjawo Ah, Ndithu koma sitingafike pa inu Eya, musatero. Eh, inu ndi munthu wamkulutu ife zingwe za sapato zanu sitingamasule ndikudziwa kuti ndinu odzichepetsa anthu akudziwa kuti Musatero. ya chilungamo chenicheni bwanawo ndi chakuti tikudikira posachedwa pompa kuti tione kuti kodi zikuyenda motani makamaka kwa technical athu kuti tikhale ndi uh, spokesperson uh, national police spokesperson uh, lael chimtembo dzinali ndimadabwa nalo dzulo kuti mm. aa kodi a kalaya achoka kale paja eti Eh, a kalaya anachoka nde timayembekezera kuti timve appointment nde zikuoneka kuti yagwera a senior superintendent lael chimtembo ndekuti congratulations kwa iwowo tsopano ndi amene azilankhulira ndithu polisi mdziko muno ndekuti tikhala nawo tiwalandira bwinobwino mpulogalamu iyi koma ndi amene tikuyembekezera kuti atifotokozere nkhani mwayibwereza pano mayi chabwino nkhani ya 997 mukuiona bwanji Uh, ndi ganizo labwino kukhala ndi emergency line uh, ndikukhulupirira kuti kwa amene anachitapo mwayi kuyenda maiko anzathu zimachitika zimenezizi ndipo munthu mwina ukangofika mdziko lina lilonse nambala imene umayenera kuti uyidziwe mwamsangamsanga imakhala emergency line kuti ukayimba kumeneko nthawi zambiri mwina amafunsa anthu mafunso atatu kodi mufuna uh, kuli moto kapena mufuna apolisi kapena mufuna ambulasi you know so ndi nambala yokuti ukangoyimba nthawi yomweyo imagwira kaya uli ndi credit kapena ulibe credit mu foni mwako kaya uli malo otani anayesesa kuti nambala imene maiko anzathuwo izikhala yoyankhidwa mwamsangamsanga azikufunsa kuti uh, kodi ukufuna chani mmene ndanenera kwambiri kumakhala kuti mwina kukuyaka moto mwina kwachitika ngozi mufuna ambulasi kapena mufuna apolisi nde amathamanga now ifeyo ngati dziko sitingamakhale ife tokhafe opanda ndithu nambala ngati imeneyi pa zifukwa zosiyanasiyana mmene zimakhalira nde mbuyomo mmene mwanenera tidaganiza kuti tikhale ndi nambala uh, imeneyoyo chomwe ndi chinthu chabwino kwambiri komano zikuoneka kuti experience ya mbuyomo idali zovuta zingapo ine ndemwe ndinene poyera Ah, tikupita nthawi inake cha ku sharp valley uko kudapezeka kuti kwachitika ngozi ndinayamba kuimba nambala imene nali mmodzi mwa anthu oyambirira kufika ah, pa, pa site pamenepo tinayimba imangoyitana kumangoyitana osayankha munthu kumadabwa kuti aa emergency line kuyitana kuduka kuyitana kuduka so it wasn't a good experience tinangopazira kuti anthu tinangothandizira amene tinalipo padachitika ngozi so timafuna kuti mwina pabwere ambulance ndi zoterozo koma sizinatheke uh, imeneyo ndi mbali imodzi mwina ya mavuto amene analipo pa 997 i know kuti pali zambiri zimene anthu akhoza kufotokozapo komano kukhala ndi ganizo lokuti uh, service imeneyi ibwererenso mm -hmm. ndikuikonza zolakwika zimene zinalipozo ndipo ndi ganizo labwino ndilofunika kuti apolisi tithandizane nawo apa apapa ndikuona kuti ayipanga push ndi apolisi koma zikanakhala bwino kuti nambala imeneyi izikhala kuti mmene ndanenera kuti pena umakhala kuti mwina kufuna ambulance so sindikuziwa kuti ku malawi kunoko chifukwa chani imakhala ngati kuti ikuyang'ana mbali imodzi bwezi ikumakhala mwina mmene imakhalira maiko ambiri where when you call that number amene wakuyankha immediately amakufunsa kuti ufuna thandizo lanji because pena umafuna kuti ndiye kuti ukufuna fire department kapena pachitika ngozi mufuna ambulance kapena ndithu you are being attacked mukufuna thandizo la apolisi or whatever apolisi abwera kuzakuthandizani but this time around ndi apolisi amene akuyibweresa ganizo labwino potengera mwina ndi nkhani zimene tikambe mkati mwa ndime chabwino tathokoza kwambiri a ndevu za mwayi potiyambira moteromo mwadzuka bwanji um, superintendent lael chimtembo senior senior superintendent osaphwekesa leya ulemu wanu senior superintendent Lael Chimtembo mwadzuka bwanji ine leya ndadzuka bwino dzinalo pronunciation timati lael lael so lael it's yes so it's senior superintendent Lael Chimtembo.
ndimamphunzitsa ndithu iye akungoti superintendent ndati iyayi supu ndi siniyo supu ndi osiyana ndithu ukhoza kudabwa ati kungochoka pano unyolo panja kuti abwanji ndingalakwitsa zinthu samangomangatu amakuzanira amati tibwere- tibwere tibwere tizacheze kaye ku polisi owo tizacheze tikufunseni ziwiri zitatu koma a Chimtembo congratulations on your new appointment timati titengere tikuthokozeni kuti yayi ah, tikufunirani zabwino zonse i hope tizicheza chonchi chimene mwachitira apapa mu be available kuti tiziyankhulisana ziwiri zitatu pofuna kuthandizana kagwiridwe ntchito mdziko muno
Ah, wanda ndathokoza kwambiri ndiyamike kwambiri mafuno abwino amene mwandipatsa ndikuona kuti momwe tayambiramo ndikulonjeza kuti tigwirira ntchito limodzi ndithu aliyense amayamba chonchi kenako akangomera mizu basi tukakulinji pano iyayi sindibwera pamenepo ndili bize Kodi ngati umakhala kumera mizu umakhala kuti tapitano kumadzi ambiri oo Kuma- ku- kuntunda- kuntunda sikuvuta kusambirayo koma kumadzi ambiri kucha ehe amazapezeka ina yake ili pamphuno pamwe n'kulephera kuyankhula munthu wamkulu ayi koma tiyesetsa pothekapo kuti tilankhulane zona chabwino tathokoza cholinga chathu chachikulu ndichoti titengere polisi kwa eni ake a
chabwino tathokoza kwambiri um, pamayambiriro uh, tikudziwa zokuti nkhani imeneyi ya 997 yayamba pano patachitika nkhani ina kuchigumulaku um, achiwembu ena atapha dotolo wa pa chipatala cha queen elizabeth central hospital a dr victoria bobe timafuna tisanayambe kukambirana nkhani imeneyi mutatifotokozera kuchokera ku polisipo kuti pakad- pofika pano mwina mwachitanji ku polisiko po- po- po- potengera ndi nkhani imeneyi
ayi zikomo kwambiri ndingokukonzani kuti nkhani ya 997 rapid response yayamba pa kanthawi momwe ikutulukira kunomu nde kuti zambiri nkuti zidatheka kale koma mwayitulutsatu apapa si nanga nthawi imene mmayiphikayo sitinayimveyi koma mwa- mwa- mwayitulutsa apapa izi zidachitika zangokumana Mhm. zimene zangokumana Ah, ndikhoza kutsimikiza kuti kafukufuku ali patali kwambiri ndipo pakali pano tikusunga anthu angapo amene tikuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi osachedwa apa tikufotokozerani bwinobwino tsatanitsatani wa mmene uh, kafukufuku alili koma pakali panopa dziwani ndithu kuti chilipo chimene chikuchitika pansipansipa
chabwino mwina chiwerengerocho chafika pa bwanji pakadali pano anthu amene mwamangapopo amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi Eh, so far eh, alipo six Mhm. alipo six eh, muja mudamvera kuti kudalowa gulu kumpanda kuja ndiye tikadagwirabe ntchitoyo tikadagwirabe ntchitoyo chabwino mukuyembekezera kuti mwina anthu amenewa mutha kuwatengera ku khoti liti
Ah, tiatengera posachedwapa zonse zikatha koma ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa mukatenga munthu ah, tapanga kale ndipo chilichonse chili mchimake sitikusokoneza china chilichonse chimene chinafunika kusokonezedwa choncho ah, tiatengera posachedwa apa mudziwitsidwa tikatengera ku khoti
tiduse sinanga nkhani za za polisi zochita ma investigation sizimafunika kulowamo kwambiri to andivuza mwayi yeah Muli ndi funso zoonadi lililonse.
uh, i think uh, tsi- tsi- ndizopasa um, uh, encouraging timati chani zolimbikitsa eti kuti mukupanga headway kuti mwapezapo anthu ena i think mutha kuziwa kuti amalawi ambiri ali ndi chidwi kuti adziwe kuti kodi chidachitika ndi chani and uh, imeneyoyo being uh, imodzi mwa uh, cases mwina imene mwachita handle mwina tisanapite kwina konseko mukhoza kuwalimbikisa bwanji amalawi in terms of security tizigona bwanji manyumba mathu tiziyenda bwanji kuziwa kuti uh, uh, anyamata ndi asungwana athu amayunifomu mulipo ndithu kutitetezera chitetezo
Eh, wangodukaduka sinakumve kumapetoku koma ndikukhala ngati ndimamva kuti umanena kuti tizigona bwanji mnyumba mwathumu Yes. kutenga uchitetezo yes assurance mwina imene mungatipase ah, pamene tikufuna tiyambe kukamba nkhani zina ah, inu ngati apolisi mwakonzeka bwanji kupereka chitetezo pa nthawi if pamachitika incidents ina imakhala ngati kuti anthu imazapasa mantha kuti kodi how safe are we in this country nde nimakupasani mpata kuti mutiwuze kuti ah, tikuyandikira mwina ku nyengo ya zikondwerero za christmas festive season Tizi, ti, ti, timasuke bwanji kuti apolisi muli tcheru kupereka chitetezo uh, mdziko muno? Uh, omvera apolisi tili tcheru kupereka chitetezo pena paliponse pakali pano talimbikitsa mapatrol a masana ndi usiku omwe apansi ngakhalenso oyenda pa galimoto ina njira yake ndi imeneyi imene tikambirane panoyi komanso pali njira ina yofunika kwambiri imene tikuilimbikitsa kwambiri ndiye ya neighborhood watch kuti anzathu amene amayenda usiku amayenda usiku amasivilian ndi ife tikugwirira ntchito pamodzi kuti tithane ndi mchitidwe umenewu komanso kuti tichotse mantha milandu imene ingachitike choncho ifeyo apolisi tili okonzeka kupereka chitetezo pena paliponse tili okonzeka ndithu kutero mu nthawi imene tikubwera mu nyengo imene tikubwerayi ndiye talimbikitsanso kwambiri kotero kuti anthu ambiri ali pa ground kusiyana mwinanso ndi momwe ena alili pa office so muona kusintha kwathunthu muona kusintha kwathunthu ndithu munyengo imene tikubwerayi tayamba kale
chabwino mwati mwamangako anthu 6 zimamveka zambiri analiko 15 analiko 20 analiko mwakuti mwina um, mu kufufuza kwanu mwafufuza kuti uh, okuba amenewa analiko angati
Ah, imeneyo area tisayigwire tikayigwira isokoneza kafukufuku wathu koma dziwani kuti tikugwira ntchito Mm.
si nanga timangofuna kwa amalawi ku- ku- kumakhala zambiri anthu amakhala akunama zinthu zambirimbiri nde timangofuna apolisi mungotipanga clear pamene tikupatsani nthawi kuti muchite kafukufuku wanu bwinobwino olo mwina mongofuna kuthandizira amene akuyankhulira leya uh, mutakhala kuti mwapasidwa mwayi kuti mungotipasa update apart from zimene mwalankhulazo zokhuza ah, chiwembu chimene chinachitikira dr bob mutha kutipasapo mwina zotani zimene muli omasuka ah, kupanga share ndi mtundu wa malawi umene mwina wakhala nawo chidwi kwambiri nkhani imeneyi Mm. sorry simunamveke, munadukaduka timafuna mu- mutatipasako update imene mungathe kutipatsa tsiku la lero yokhuzana ndi so far zimene mwachita ngati apolisi zimene mwapezako zimene mungathe kuzifotokozera ku mtundu wa amalawi
Ah, pakali pano leya ndi wanda ah, zilipo zambiri zimene zachitika zina zachitika usiku omwewo koma ndimafuna mutandilola kuti pakali pano tisafotokoze kaye eh, tifotokoze mu nthawi yo- yoyenerayo chifukwa tikuopa kuti tigunda pena pake nde tiyambanso kusokoneza kaumboni kena kamene kakubwera
chabwino tathokoza kwambiri we, we, we respect that Yes. tikusiyeni mugwire ntchito yanu ndikukhulupirira zokuti tsiku lina lake tikulolani mubwerenso pano kuti mutipase update bwinobwino mo- mo- modziwika bwino
sure tikambeno nkhani ya 997 ndi chifukwa chani mwaganiza zokuti muyipangeso reintroduce 997 pano itasiya kugwira ntchito mu chaka cha 2016 ngati ndisakulakwisa mwanena kuti izi zangokumana koma munali mmaganizo kale oyibweretsanso 997 chifukwa chani mwaganiza zochita izi pano um,
nane ndiperekebe kambiri ndiyambe ndikupereka mbiri ya 997 rapid response Ah, monga mwanenera idayamba mchaka cha 2006 kanthawi kameneko statistics imasonyeza kuti milandu yakwera milandu ikuluikulu monga ma robbery kuba magalimoto ndi zina zotero tsopano itayikidwa 997 munthu amati akavutika akapanikizika akaimba 997 timathamangira kumene ndipo zambiri zidachitika tidakwanitsa kugwira mbava zina zoopsa ndi kuzimangitsa tidakwanitsanso kupanga recover magalimoto ochuluka koma ngakhale izizi zinali choncho panali mavuto angapo vuto loyamba linali loti ma line amene timagwiritsa ntchito nthawi imeneyo anali ma ground line ndiye chimene chimapangika ngati pabwera mtundu uliwonse wa vandalism Pepa- pa- pepani pa- achi- achi- a Chimtembo ndingo- ndingokupangani pang'ono muli ndi nthawi yochepa kuti mufotokozere nde ndimafuna kuti mufotokozere mwamphamvu ndithu komanso mwamsangamsanga chifukwa apa mwasala ndi mphindi ziwiri kuti mufotokozere bwinobwino oh yes I thought I thought I had all the time. ayi ndithu Um, musachite mtambasale ayi tilinso tilinso ndi ena pano akuyembekezera kuti alankhule nawo mpulogalamuyi ah chabwino um, anthu amavutika kwambiri kuti atipeze pakati apa manambers athu amene anali a 997 rapid response samagwira bwinobwino choncho amavutika kuti atipeze nde nthawi yambiri uthenga uja umati ukamatipeza imakhala nthawi yatha kale tikamakafika paja kaya ndimbava ndekuti zathawa ndi chifukwa chake the new inspector general mr Richard Luhanga anachipanga chotheka kuti iyayi tidzutsenso 997 and tipangireko mosiyanako ndi momwe timapangira kalekale kuti tikhoza kuthandiza anthu uh, mofulumira mwina ndingofotokoza pa air kuti 997 ya ulendo uno idziyitana polisi imene uli nayo pafupi depending on pamene ukuimbira zimene zithandizira kwambiri kuti tikhoza kupita mothamanga zitati zavuta kwambiri ndiye kuti ipita next tower imene ili kufupi ndi polisi inayo mwachitsanzo ukayimbira kuno ku Ndirande ndiye kuti uyimbira pa Ndirandepa koma zitati zakuvuta kwambiri ndiye kuti a Blantyre akhoza kubweranso kukuthandiza kapena kuwadziwitsa anzawo ndi momwe uh, 997 rapid response line ikugwirira ntchito ulendo uno
chabwino ndiye potengera kuti mmene inkathetsedwa um, 997 mu chaka cha 2016 panali nkhani zosiyanasiyana nkhani yakuvuta kwa magalimoto nkhani yakuvuta kwa um, anthu amene angathe kutuluka kukathandiza anthu kunjaku mwakonza bwanji mavuto amene analipo nthawi imeneyo pano pamene mu- mwayibweretsanso
mavuto ambiri leya akonzedwa ndiyambire nkhani yakuvuta kwa magalimoto pakali pano madera ena mwina muziona talemba 997 rapid response Ah, tapereka magalimoto anyuwani madera ambiri ngati kuchigawo chapakati kukawale kulilongwe kulumbadzi kukanengo kulingadzi taperekanso kumponera ilinso kunzuzu kukaronga kuzomba mblantyre muno limbe soche chileka bangwe ndirande kwabwera a fleet yanyuwani tikamamaliza pamene pa imene inali first phase tikupitanso maboma ena tikupitanso makhansolo ena choncho kumbali ya magalimoto takonzeka kuti tithandizira andi magalimoto amenewa ntchito yake yeniyeni ndi rapid response palibenso ina simutiona tikutenga magalimoto amenewa tikutengera anthu kumapita nawo kuchichiri nkumabwera nawo ayi awa ntchito yawo ndiyoti ayankhe pamene tili ndi emergency in terms of Mu- mufuna kuuza anthu- zoti magalimotowa azingokhala kungodikira kuti anthu ayimbe 997 magalimoto amenewa azipanga patrol ngati la- ya rapid response koma within their locality Mhm. eh ntchito yake ndi yomweyo palibenso ntchito ina yoti agwirire ntchito yake ndi yomweyo ndithu imene takonzera Ah, a bwana chimtembo um, ine ndikuziwa kuti zimenezo mwina zimatha kumatheka pa pepala koma inu ndi ine titha kuvomerezana kuti apolisi amasowekera zida zogwirira ntchito magalimoto ngati apita new fleet imeneyo izipezeka kuti galimoto yabwino mwina pamalopo ndi imeneyoyo zina zija ndithu zima- nanga si mmene zimagwirira ntchito zimakhala kuti nzovuta takhala tikuona ndithu apolisi akukankha galimoto kuti ilire ndithu uh, are you sure kuti galimoto imeneyo izisiyidwa just for rapid response even atakhala kuti ali ndi ma emergencies ena kapena o- osatinso ma emergencies ena koma ali ndi need ya galimoto because emergency nde kuti ndi imeneyoyo of course but if they have a need for a vehicle nde yo- yo- yolimba ndi imeneyoyo yokhulupirika ndi imeneyoyo mupanga monitoring system ya mtundu bwanji kuti that must be adhered to kuti pakhale total compliance yokuti you don't touch this vehicle unless it's an emergency um, ma officer in charge a pena paliponse pamene pali galimoto ya rapid response auzidwa ndipo pokhapokhapo ngati angatenge clearance from our station uh, I, I mean from our service uh, traffic officer or I mean transport officer kuti mwina akufuna agwiritse ntchito kutero kungakhale patakhala kuti pali maliro njira zimene tapanga ndi zoti they would rather borrow galimoto kuchokera mwina ku uh, sister station than kutenga galimoto ya rapid response imene ali nayo

tiperekenso moni kwa andevu za mwayi komanso anzathu a chimtembo tathokoza wawa zikomo zikomo mwamva mmene alankhulira achimtembo nkhani yobweretsanso 997 ndi mmene akonzekerera ngati apolisi inu mukutipo bwanji kuti kubweretsa 997 kuthandiza bwanji kukhwimitsa chitetezo mdziko muno
tikuthokoza chifukwa cha kulongosola kwawo kwabwino komanso mmene ah, ganizo lapangidwira kunena kuti tikuyenera tibwererenso ku chilinganizo chimenecho na kuti pamene wina wavutika angathe kukhala nawo mwayi zikumveka bwino kwambiri mmene akulongosoleramo kunena kuti zimene mavuto amene analipo akonzedwa komatu ndifuna titangonena kuti tikayang'ana history imene alongosolayo mukumbukira kunena kuti panali zaka zingapo 2018 2017 mene padakhalanso malipoti onena kuti polisi ikubwezeretsa 997 i think 2017 uh, 2018 malipoti ndithu analipo onena kuti tikubwezeretsa koma tikaona mbiri yonseyi ikumatipatsa um, yankho mwina lofananafanana lonena kuti tinavutika chifukwa choyamba kunali nkhani ya ma resources ngati ya magalimoto imene anena chachiwiri uh, migwirizano ya polisi ndi anzathu a telecommunications achina airtel komanso a tnm so tipeza kuti mu history imene ikulongosoledwayi mavuto awawa amayankhulidwa mobwereza bwereza um, mwina chimenenso chingafunikire kuti atalongosola bwinobwino ndi mbali iyi imene anena kuti chima- amakhala ndi mavuto onena kuti foni ija ikaita- ikai- ikaimbidwa mwina izingoyitana ah, osatheka kuyankhidwa mavuto amene anali nawo ndi anzathu ma telecommunication service provider afikiridwa motani kuti mm, atnm kapena airtel panopo no ubale utaukonza bwinobwino network ikhala kuti izigwira bwinobwino komano ganizo limenelo monga mmene ana- analongosolera wanda poyambirira kunena kuti mayiko ena kumakhala nkhani imeneyi komanso ah, nkhani yonena kuti mukama dziko limene limakhala likuyitana misonkhano yosiyanasiyana anthu madelegates amayiko ena nkumabwera kumakhala ija amati administrative note administrative note mwina yopangidwa prepare ndi foreign affairs ikamapita kwa ma delegate amauzidwa kunena kuti ah, ngati mungazikomane ndi mavuto akuti akuti ndiye kuti mukhoza kuimba manambala awo mu zaka zimene takhala mm, opanda mwayi umenewo ndiyoti tinali dziko limene linali lodabwitsa pa mayiko ena kunena kuti ndi mwina ndi dziko lili lokha limene lilibe system yabwino kwambiri so tiyamikire kunena kuti panopo zina zalongosoledwa kuti zikukonzedwa koma ndi chinthu chimene mwina zaka zambiri zapitazo timayenera kukhala kuti system yathu ili vibrant kuyamba 2006 pomafika lero ndiye kuti system yathu imayenera kukhala kuti tayipanga upgrade kuti ngakhalenso anthu amene ali ma district council kutali kutali akhoza kufikira so tiyamikire kunena kuti mmene akulongosoleramu zikuperekadi chiyembekezo chabwino kunena kuti uh, munthu ukhoza kuimba foni and uyankhidwa pa nearest police station so mwina kuyambirira tinene kuti ganizo limene akuliperekeramo ndi ganizo limene likuperekadi chiyembekezo kunena kuti dziko likhoza kuthandizika safety kapena security ndoti wina aliyense akhoza kukhalamo assured koma iti timene takhala tikutivuta nthawi zinazi timeneti. Mwina mm, a Chimtembo atangolongosolaponso bwinobwino kuti mgwirizano makamaka ndi ma telecommunication service providers wafika pati bwanji pano
chabwino tathokoza tathokoza potiyambira moteromo um, a Chimtembo mumafuna muyankhe pa zimene afunsa a Kabisala koma ndimafuna tisanatero kuti tingopanga recognize ma sponsors athu a programu ya kulinji tsiku la lero programuyi akutipatsira ndi a CFAO titamva uthenga pang'ono kuchokera kwa a sponsor athu nthawi zonse m'moyomu munthu umafunika kukonzekera Poti chakudza sichiyimba ng'oma. Galimoto ndi katundu odula kwambiri ndiye osamalola ena kusewera naye. Ku CFAO Mobility Malawi kuli Safety Film, njira yabwino yotetezera galimoto yanu ku dzuwa, ngozi komanso ngakhale kwa akuba amene. Akakuyikirani Safety Film pa magalasi a galimoto yanu ndiye kuti mwatsirika galimotoyo. Galasi za galimoto zanu zimakhala zotetezedwa Munthu sangangoswa chisawawa mpakana mumampeza ali pakalapakala kulimbana nayo. Komanso mukachita ngozi, galasi silimangomwazika kuti wa ayi, ndipo mmakhala otetezedwa ndi njira ya smash and grab. Inuyo mmakhalanso otetezedwa ku dzuwa. Leroli thamangani ku CFAO Mobility Malawi kuti mukamve zambiri za Safety Film. Safety Film, kuteteza inu, moyo wanu komanso galimoto yanu.
ayi ndithu uthenga kuchokera kwa CFAO amene akutipatsira programu yathu ya Kulinji tsiku la lero Wonder wamva mmene alankhulira a security expert a aubrey kabisala ukhoza kulankhulapo zotani abweretsa nkhani zingapo zikuluzikulu zofunika kuunikira yes uh, ndimayimika mkono kuti nanenso ndiwonjezerepo mwina mafunso kuti pamene akuyankha kuti uh, ubale apanga bwanji mwina ndi ma MNOs a mobile network operators because poyamba anadandaula kuti ankagwiritsa ntchito uh, mafoni ama a zingwe nde zimavuta so i hope this time around akugwiritsa nde kuti i don't know mafoni amtundu wanji atifotokozera komanso nkhani ina imene imavuta uh, leya ndiyo kuti imene timakhalira mmakwalala mwathumu kuti upereke adresi yokuti adziwepo pamene ulipo imakhalanso nkhani ina yovuta i don't know kuti tizithandizana bwanji mwamene anzathu amakhala kumene kusadzadzana anthuku sikuvutayi mwina nyumba zimakhala ndi manambala chanchani ndinaona nthawi inake amakhala anayamba kuyika za ma addresses komano mwachitsanzo kuti ukuyimbira ku Ndirande ku maploti kuti wazi- wawuze pamene ulipo andi abwere mwamsangamsanga i don't know kuti mbali yawo amaona ngati zizathandizira ndi zotani apart from because anthu ambiri ife kupereka mapu kumativuta how uh, do they have because mmene ndimadziwira maiko ena amakuuza ena ake kuti stay on the phone you know ndekuti umakhala kulankhulana nawe waja kubwera I don't know they have a way of also finding out where you are apart from iweyo kuwapasa mapu pamene ulipo you know so sindikuziwa kuti on their side how are they going to ujeni to locate you kuti akupeze pamene ulipo ukakhala kuti wayimbira Ah, ndimangofuna ndionjezerepo funso limenelolo
chabwino ndi nthawi yanu a Chimtembo pali mafunso angapo apa amene mufunika muyankhe ndikhulupira zokuti you have taken note of those questions
Yeah, um, ndithokoza Kabisala afotokoza bwino kwambiri um, nkhani ya mavuto ndi ma network providers inalipo kwambiri koyambirirako uh, muja ndinafotokozera kuti inali landline ndi awawa anzathu enawo ama mobile amakhala ngati kuti pena pake samakondwa kwenikweni therefore pamakhala ngati kuti pamavutanavutana komano nkhani zimenezi ndi zoti tazilongosola takambirana uh, ndipo uh, tipanga promise kuti ma services akhala osiyana ndi momwe analili kalekalero kubwera ku nkhani ya location imene anena a Ndevuzamwayi ndi zoonadi kuti mwina somebody is calling from kwa Safalao ndiye kuti timpange locate mwina pakhoza kukhala povuta komano pali njira zimene zayikidwa zoti mpakana munthu uja tizimpanga locate tikampeze pamene alipo and on this one sitigwira ntchito tokha ngati apolisi tili nawonso anzathu amene akutithandizira achitetezo cha mmadera gulu limeneli nso ndi lina mwa limene lizithandizira kuti tikhoza kupanga locate kukafika pamenepo ndifotokozeso apa kunena kuti muja ndinafotokozera kuti system pamene wayimbira ndi pamene izitana kupita station yapafupi ndiye ma chances ngakuti popeza station ya komweko anthu amakhala komweko amagwira ntchito komweko ndikukhulupirira kuti sikuti kuchita kukhala kovuta kwenikweni kukafikira pamene munthu akunena kuti ali ndiye kumbali imeneyi tayikonza kumbali choncho Ah, tiyesetsa ndithu kuti mpakana tikampeze munthu uja ngati momwe tikuneneramu tikhoza kumuuza munthu kuti ingogwira choncho ife tizikutsatira mpakana tikupeze pamene uli chabwino tathokozapo yankha motero